nɔfɛ olu kan ka na sira minnu fɛ keba ko maa nakun ka fisa i yɛrɛ ye ɛɛ an nakun ye min ye bi o ye kuma min kɛra abulayi mayiga fɛ ni ale ye an ka furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye premier ministre ye o nɔrɔbilabaa ye bi a ye kuma ta a ye bonyamasegin kɛ nations unies secrétaire général ye min ye nations unies yɛrɛ présidentba maa min bɛ yen jɛrɛ in bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya bɛ maa min bolo a ye foli kɛ o fana ye ka ɲɛsin diɲɛ yɛrɛ maaba minnu bɛ kɛnɛ kan yen gouvernement ɲɛmɔgɔw ni fanga ɲɛmaaw an'a tɔw a ko ko mali jamana tɔgɔla yanni a ka kuma ta asimi goyita a b'o ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma mali min ni a bɛ bɛn ni kelenya kofɔ diinɛw bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn jamana min kɔnɔna na bɛn ni kelenya adamadenyaw hakɛw olu dafalen don jamana min kɔnɔna na o ɲɛmaa n'o ye kolonɛli asimi goyita ye k'a ka foli bɛ u ye premier ministre par intérim a ko ko min ye tɔn yɛrɛ ɲɛmaa ye n'o ye jɛrɛ in tako bi wolonwula ni wolonwulanan ye min sigilen don o ko ɲɛnabɔli kunna ko a b'o fo k'o waleɲuman dɔn sabula o sugandili la ka bila min ye excellence abdala sahid o nɔ na n'o tun ye malidavi ɲɛmaa ye o de tun bɛ ko in ɲɛmɔgɔya la a ko k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin olu ma u ka baaraw la a ko fana ko u k'a to min ye guterres ye antonio guterres n'o ye diɲɛ seleke naani tɔnba yɛrɛ ɲɛmaa ye k'a ka o fana fo k'o waleɲuman dɔn nka ka a b'a yira u la k'a fɔ ko o ye baaraba minnu kɛ yaasa basigi ani nations unies yɛrɛ ka laɲiniw bɛ se ka lafasa cogo min na k'a b'o fo wa k'a b'a dɔn fana k'a fɔ ko min ye guterres ye ko mali ale ni sahara jamanaw ko olu teriba don o teriya in o kama ko a ka kan bi fɛn dɔw bɛ yen n'o ye magɛn ye ni guterres y'o kɛ n'o bɛ na ni fɔnkɔ ye a k'o ɲɛfɔ a ɲɛna sabula ale bolo kɔsa in na guterres ye kuma dɔ fɔ kunnafonidila dɔw ka gafew ni u ka kumalaselaw la o b'a yira k'a fɔ ko a ye fan dɔ sugandi abilayi ka kuma na finitigi bi naani ni wɔɔrɔ min bɛ yan n'olu ya minɛna kɔdiwari tɔgɔ la kabini zuye kalo tile tan ko o finitigiw ka ko ko a kan ka ɲɛnabɔ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye mali ani kɔdiwari ye sariya o de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ale bolo bi badenya ni teriya min bɛ mali ni kɔdiwari cɛ guterres tun man ka fan ta o la wa a b'a yira la fana k'a fɔ ko min ye ko in ye mali ale kɔnɔna na a bɛ sariyatigiw de bolo mali jamana ale bɛ baara kɛ cogo min o tɛ ka i sen don sariyatigiw olu ka ko la nations unies ni o ye a secrétaire général ye o k'i da don nin kuma sugu la o balala olu la nka a bɛ hakililajigin kɛ nations unies yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ ko anw ka jamana kɔnɔna na yan kuma minnu bɛ fɔ ani fɛn minnu bɛ taa lakali kunnafonidi gafew la mali guvɛrɛnma tɛ baara kɛ ni o ye nka a bɛ baara kɛ ni min ye o ye mun mana na sɛbɛn ka fa siri ka tɛgɛnɔ bila o de la a ye hakililajigi kɛ k'a yira k'a fɔ ko minisuma yɛrɛ tun ye bataki dɔ bɔ min ye zuye kalo tile mugan ani fila o bataki in kɔnɔna na minisuma yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko finitigi bi naani ani wɔɔrɔ min minɛlen don bi mali kɔnɔna na ko u t'olu ka maaw ye u tɛ olu ka sira la u n'olu tɛ sira kelen na nka abulayi ko ko ale balala ka mun ye o ye k'a fɔ kumaw bɛ yen bi ani fɛlaw bɛ yen bi olu talen don k'olu fara ɲɔgɔn kan ka mali kɛ i n'a fɔ maa min yɛrɛ de jalakilen don ni maa bi naani ani wɔɔrɔ minɛliko la a ko ale ma o faamu wa mali tɛ se ka jalaki nin ko in na a b'a ɲini nations unies secrétaire général fɛ a ka kɔlɔsi sabula kuma minnu mana bɔ ale da o ye diɲɛ seleke naani tɔn ka kuma ye ale man ka fan sugandi a y'a yira k'a fɔ ko min ye nations unies secrétaire général ye jɔyɔrɔ min b'a bolo a y'a to min ye anw farafina fanfɛ bolo yan o ɲɛmaa dɔw olu fana ka don sira sɔrɔ k'i sinsin nations unies secrétaire général ka kuma kan ka kumaw fɔ mali ma nin ko in kɔnɔna na o de la a ko ko min ye sedeyawo ɲɛmaa ye ni o ye umar sisoko embalo ye k'o yɛrɛ ko a ka laseli dɔ senfɛ kunnafonidi gafe dɔw la ko nations unies ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ko ko min ye kodowari sɔrɔdasi bi naani ani wɔɔrɔ ye ko olu tɛ fiyewu ɛɛ banbaancikɛlaw ye ko wa ko n'o ale tun ye maliyɛn ye ale embalo n'ale tun ye maliyɛn ye k'ale tun bɛ se k'u bila ten abulayi ka kuma na a ko ko ale dabali banna sabula min ye umaru sisoko embalo ye a ɲinɛna k'a fɔ pewu a bɛ jɔyɔrɔ min na o ye sedeyawo ɲɛmaaya jɔyɔrɔ ye ciden tɛ baarakɛla tɛ maa min don kala de tara a ye k'a kɛ ɲɛmaa ye o b'a to min ye fanfilaya ye a kan ka o dabila jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wa fana a man ka se ka dantigɛliw kɛ k'i sinsin maa ka kuma kan maa min bi ni o yɛrɛ tɛ jamana ɲɛmaa ye n'o ye nations unies secrétaire général ye wa fana o jɔyɔrɔ t'o bolo i n'a fɔ jɔyɔrɔ min b'a to ni jamana ɲɛmaaw bɛ kuma sɔrɔ ka don nin ko ninnu kɔnɔna na ale kan ka kɛ jalatigɛbaa ye jalatigɛbaa min man ka fan sugandi o de la a ko ko a ka kuma kɔnɔna na ko ale dabali banna min ye sedeyawo ɲɛmaa ka nin kuma in na sabula a b'a hakili lajigi k'a yira k'a fɔ ko sedeyawo mali min bɛ a kɔnɔna na mali ɲɛmaaw olu ma deli fiyewu k'u sen don mɔgɔ ka ko la ko min ni o bɛ sariyaw hukumu kɔnɔna na sabula mali kɔnɔna na fɛn o fɛn n'o bɛ sariya bolo sariya de kan ka baara kɛ n'o ye sariya de bɛ se k'o tigi labila sariya de bɛ se ka baara kɛ min b'a to o mɔgɔ la bɛ se ka labila cogo min na ko nka ko min ye umaru sisoko embalo ye k'a b'a yira la k'a fɔ a kan k'a dɔn k'a fɔ ko bi doni min b'a bolo o ye ko caman ni bɛn caman ani jamana caman olu ka magɛnw o doni de b'a kun bi o b'a to min ye ko bɛ ko la a man ka i da don la nka a y'a yira la fana k'a fɔ bi sedeyawo yɛrɛ bonya sedeyawo makama n'u m'u kɔlɔsi o bɛ sɔn ka kari k'a sababuya kɛ umaru sisoko ale ka kumaw kɛcogow ye fanga ɲɛmaa nɔrɔbila n'o ye abulayi ye a ka bataki kɔnɔna na a ko ko nka k'a b'a fɔ umaru sisoko embalo ɲɛna k'u ye kuma fɛn fɛn fɔ u ye fɛn o fɛn fɔ mali ma ko u y'a bɛɛ lajɛlen mɛn u ka laɲini tun ye min ye k'a fɔ k'u bɛna mali bagabaga ko ka ɲangini ta ka ɲɛsin mali ma k'u ma mali yɛgɛyɛgɛ u ma mali siran u ma mali bɔ a dabolo la wa fana k'a b'a yir'u la k'a fɔ min ye sedeyawo jamana ɲɛmaaya ye ko o fana hukumu kɔnɔna na ni umaru sisoko embalo n'ale de ye sedeyawo peresidanw ka ɲɛmaa ye bi a k'a jija dɛ yanni a ka baara ka ban fanga min kalifalen don a la san kelen kɔnɔna na yanni o ka ban farafinna an fanfɛ jamanaw denw u bɛna n'a lajɛ ale yɛrɛ sera ka baara min kɛ san kelen kɔnɔna n'o bɛna ni lafiya ye premier ministre ko a kan k'i jija maaw n'u bolominɛw olu lakisili la o ka fisa a ma yan'a ka t'i yɛrɛ kɛ ɲɔgɔlɔnbɔla ye kunnafonidi gafew la kunnafonidi gafe minnu tɛna se ka foyi las'a ma ni kɔlɔlɔ tɛ abulayi ka kuma na a ko ko a tɛ se ka tɛmɛ yan fiyewu min ye nizɛri jamanakuntigi ye n'o ye bazum ye n'a ma dɔ fɔ o fana ma a ko bazum ale y'a lakɔlɔsi Bazoum yɛrɛ kan ka a dɔn k'a fɔ bi ko kabini Mali furancɛla fanga in sigira Bazoum bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ a bɛ ka nɛni fɛn fɛn kɛ ka ta ka ɲɛsin Mali ma Mali ma kala don a la ka ɲɛsin a ma ko a kan k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko Mali bɛ k'o kɛ kun fila de kama a kun fɔlɔ ye min ye o ye kabini an bɛnbaw olu ye sira min don an kɔrɔ an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o dulonnen don ka kɛ ko ye bi min b'a to maliden o tɛ se ka nizɛrika nɛni ni a ye a nɛni k'a ta sara a la ko a kun filanan ye min ye o ye k'a fɔ ni mali ni jamana yɛrɛ ka surun ɲɔgɔn na diinɛ ko taabolo ko adamadenya kɛcogo la ani diinɛ batoli ko la ani an ka laadakɔrɔw la k'o ye nizɛri ye ko nka ko bazum ma a miiri nin si ma ko ale yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka o yalama bazum ye nizɛrika ye fɔlɔ wa abulayi ko ten ko sabula bazum bɛ waleya minnu kɛ o b'a yira k'a fɔ ko nizɛrika tɛ nka o ma bali ale la sabula a b'a dɔn k'a fɔ bi ni nizɛrika don waleya minnu filɛ nin ye a kan ka olu tɔpɔtɔ k'i hakili to o la abulayi ka kuma na a y'a jira k'a fɔ ko min ye antoni guterres ye k'o ye kuma fɛn o fɛn fɔ mali ma ni kɔlɔlɔ bɔr'o kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw nana ka na i sen don la k'o o sinsin ko mali b'i hakili to nin bɛɛ la nka a yɛrɛ k'i hakili to a yɛrɛ la k'a dɔn k'a fɔ a ye diɲɛ seleke naani secrétaire général de ye a man ka fan sugandi nka ko diɲɛ ani maaw ɲɛna ko olu b'u ɲininka n'o y'a sɔrɔ bi daluya jɔnjɔn bɛ u bolo mun bɛ se k'a yira olu la k'a fɔ ko maa minnu minɛna ko olu maaw ko sigana maaw tɛ ko banbaanci maaw tɛ ko mɛrisinɛriw tɛ sabula ko u selen bamakɔ kɔnɔna na yan mun yer'u ka pasipɔriw kan maçon manœuvre plombier eh, lɔgɔcila ko n'a ɲɔgɔnnaw k'o de yera u ka fɛnw kan ko ka tila ka marifa kɛ olu bolo k'olu bɛ jigin diɲɛ jamana jumɛn kɔnɔna na pankurujigi kɛnɛ kan k'i bɛ se k'a fɔ k'i b'i ɲɛ tugu o kan k'i tɛ fɛn fɔ olu ɲɛna ko n'o y'a sɔrɔ u kun nana ka na mali dafiri de k'o tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ abulayi ko k'a b'a ɲini diɲɛ jamanaw fɛ a b'u ɲininka n'o y'a sɔrɔ lisbɔnnikaw fɛ yen maa bɛ se ka cu ni marafa ye k'a sɔrɔ fɛn ma k'i la walima diɲɛ fan wɛrɛ fɛ n'o bɛ se ka kɛ ka jigin ni marafa ye pankurujigin kɛnɛ na k'a sɔrɔ i kan ka na jamana min fɛ yen i ma foyi ɲɛfɔ o jamana in na ko n'o y'a sɔrɔ k'o bɛ bɛn ko wa k'o tɛna se ka bɛn o tɛ bɛn bamakɔ cogo min o tɛna bɛn mali marabolo wɛrɛ la ten fana o de la mali y'i jɔ i jɔyɔrɔ la a ka kuma na ko ko bi ko min ye diɲɛ ye ko fiɲɛ kura bɛ ka fiyɛ a kunna o fiɲɛ kura in ale bolo o ye yɛlɛma ye o yɛlɛma in bi o yɛrɛ kɛlen don ka kɛ diɲɛ seleke naani ka lajɛ bi wolonwula ni wolonwulanan in o sigidinkan o ye o bɛ nisɔndiya di ale ma k'a yira k'a fɔ ko min ye mali ye ale hakili latigɛlen don k'a fɔ ko don duman nataw ko olu bɛ na le nka k'a b'a ɲini u fɛ u bɛ baara min na nin ye u kan'a to a ni kɔrɔlen ka kɛ kelen ye hakilisigi ni basigi laɲiniba minnu bɛ k'u fɛ u k'u jija o laɲiniw ka taa yɛlɛma min ɲininen don diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bi sabula bi n'u tɛmɛna nin sira ninnu fɛ o b'a to min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen maaw hakilinaw maaw b'a fɛ fɛn minnu ka kɛ lafiya minnu ka don basigi ka na yiriwali baaraw ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya i ka hadamadenya kɔnɔna k'a sɔrɔ dan ma kari i la min ye bana juguw ye waati yɛlɛmaw fo ka taa se bi bi na bɛnbaliya ni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ yen politiki kunda olu ka se ka dɔgɔya ka sabuya kɛ min ye maaw ye bi olu sigilen don ka diɲɛ fan tɔw diɲɛ bɛɛ lajɛlen lajɛ premier ministre ka kuma na a ko ko kabini utukalo tile mugan mali kɔni ye sira kura dɔ ta sira min don furancɛla fanga don wa n'ala sɔnna a ma o furancɛla fanga in o bɛ kuncɛ marisikalo tile mugan ani wɔɔrɔ san ba fila ani mugan naani n'o ye 2024 ye o bɛ kɛ sira min fɛ o ye kalata ye ɲɛmaa kuraw bɛ sigi kala bɛ ta ka d'u ma nka yanni o cɛ mali yɛrɛ ka assises nationales kɔnɔna na n'o kumana refondation kan o ye yɛlɛmaba minnu ɲini o taara ka kɛ chronogramme fila ye mali ni CEDEAO u bɛnna o kan k'a yira k'a fɔ ko o fɔlɔ yɛlɛmaba minnu bɛ se ka kɛ calatigɛ jɛkuluw kɔnɔna na yaasa kalata ka se ka kɛ min ye jamana yɛrɛ a ka falen ka refondation baaraw kɛ yaasa min ye jamanadenw hakilinabaw ye mun ye olu ka se ka ta ba la bɛn ni kelenya ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na ani basigi min ye mara kɛcogo ɲuman ye yiriwali baaraw fo ka taa fara jamana basigili kan ka kuntaala jan sɔrɔ ko o baara olu bɛna kɛ nka o hukumu kɔnɔna na a ko a nisɔndiyalen b'a yir'u la k'a fɔ bi ko tagaɲɛ kɛra baara in na tagaɲɛ min kɛra baara in na o bɛ tali kɛ bi min ye loi électorale kura ye ko o sigira o loi électorale kura in k'o kɔnɔna na autorité indépendante de gestion des élections n'a fɔ a ma AIGE o fana sigili baaraw bɛ sen na o fana k'o selen don ɲɛfɛ kosɛbɛ Ablayi y'a yira k'a fɔ ko bi min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye o sigilen don Mali kɔnɔna na Mali maa mafalen bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na diinɛtigiw ni fɛn bɛɛ lajɛlen olu b'a kɔnɔna na olu bɛ ka sariyasunba kura o sɛbɛnfura kuraw olu sigi sen kan Ablayi y'a yira k'a fɔ ko nasira wɛrɛ fana fɛ min ye bi mali jamana diɲɛ kɔnɔna na ale b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba belebelew olu bɛ yen wa bi bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko mali ale kelen de ye jamana ye diɲɛ kɔnɔ ni gɛlɛya belebeleba naani ka kɛɲɛ ni lakanabaliya o b'a kɔnɔ terrorisme b'o la min ye jamanadenw ka fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ kɛlɛw b'o la maaw fana bɛ yen minnu nalen don ka na u sen don terrorisiw kɔrɔ k'olu senkɔrɔmadondon ka tila ka olu dɛmɛ n'o ye jamanaw ye jamana minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw minnu bɛ nana ka na banbanciya wale k'o labɛn anw ka jamana kɔnɔna na ka bɛnbaliyaw k'olu ta ka o sinsin maaw n'u bolominɛnw ka se ka adamadenw k'olu bɔnɛ nka o sɛbɛn in a y'a yira k'a fɔ ko o kɛrɛfɛla la baara bɛ sen na yaasa min ye jamana a bɛ se ka segin a ka jamanaya la cogo min na baara minnu bɛ sen na o bɛna tali kɛ min na o ye ka na ni lakana ye min ye banbanci jɛkulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu kɔni bi bi in na u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa u bɛ se ka ban cogo min nka min ye yɛrɛmabilaw ye olu fɛɛrɛ bɛ ka ɲini olu la Ablayi ka kuma na a ko ko a nisɔndiyalen don wa bi k'a yira k'a fɔ gurupu terorisi minnu bɛ mali kɔnɔna na u fanga banna kosɛbɛ u siran siran yɛlɛmana nin waati in na nka k'a b'a yira maaw la k'a fɔ jɛkulu minnu don u ni pasa ka gɛlɛn sabula wulikajɔw se b'u ye u bɛ se ka banbanci walew boloda yaasa k'a lajɛ waati ni waati jamana fan minnu bɛ yen k'olu jamanadenw k'olu jasiran n'u ye u ka baaraw k'olu tiɲɛ nka ko an ka finitigiw olu ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri hukumu kɔnɔna na olu bɛ ka dan siri nin caman na ko wa ko o fana ko o bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ min ye jamana ɲɛmaa asimi goyita ale ka laɲini kɔnɔna na ani gouvernement wa mali bɛna i sinsin o de kan k'o baaraw kɛ min ye ka cɛdenw ta ye ka maaw kalan ye ka maramafɛnw d'u ma ye finitigiw yɛrɛ ka wulikajɔ ka dɔ fara o se kan min ye lakanako ye ko o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ nka k'a b'a fɔ yan ko o baara fɛn fɛn bɛ senna fo ka na se bi ma min ye mali finitigiw ye u ye se caman sɔrɔ ka ɲɛsin banbanciwalekɛbaw ma nka min ye mali ye ale b'a dɔn k'a fɔ ko a kan k'i jija yaasa a ka maliya o ka kɛ mali fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa min ye bɛn ani kelenya ye o bɛ se ka na cogo min na maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ i kɛra fan o fan i bɛ bɔ yen abulayi ka kuma na n'o ye fanga ɲɛmaa nɔrɔbila ye nations unies bankun kan bi a ko fana ko bi ko k'a fɔ ko finitigiw dɔrɔn ka wulikajɔ k'o bɛ se ka nin ko ninnu ban ko ayi o de kama olu yɛrɛ bɛ fɛ wulikajɔ bɛ senna bi mali finitigiw bolo wulikajɔ minnu bɛna na fɛɛrɛ kuraw ta fɛɛrɛ minnu bɛ yen ni politiki fɛɛrɛw don adamadenya tɔbɔtɔli fɛɛrɛw yiriwali fɛɛrɛw min ye minɛnw dili ye maaw ma min ye kɛnɛyasow ye ka t'olu sigi sen kan fo ka taa fara baara wɛrɛw kan min bɛna n'a to k'a fɔ adamadenw olu bɛ se ka baara kɛ k'u t'u sigiyɔrɔ la a y'a jira k'a fɔ ko nin waati laban in na kabini janvier kalo san ba fila ani tan ani fila bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko mali ɲɛmaaw u wulilen don k'u jɔ yaasa min ye jamana ye a ka jamanadenya o bɛ se ka dafa jamana fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o hukumu kɔnɔna na gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ kalo tile mugan uti kalo tile mugan ani naani tɛmɛnen a ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan yaasa jamana fan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka basigi cogo min o programme daminɛna 2022 a kan ka kuncɛ 2024 a ko ko o hukumu kɔnɔna na min ye jamana ɲɛmaaw ye olu ye wulikajɔ kɛ yaasa basigi o bɛ se ka na cogo min na jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ko kɛkun ye min ye bɛn ni kelenya jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ malidenw bɛ fan o fan fɛ u ka se ka balo u ka hakɛw kɔnɔna na ani lafiya kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni o fana ye a y'a jira k'a fɔ ko bɛn sɛbɛn min lawaleyalen don an ka jamana kɔnɔ k'o kow fana bɛ sen na wa mali gouvernement ale cɛsirilen don o bɛn sɛbɛn na min ye furancɛla fanga ye a bɛ k'i cɛsiri yaasa min ye bɛn sɛbɛn in ye lawaleyali cogo bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na basigi ani lafiya ka na mali ale kɔrɔnfɛ fan fɛ a ko k'a b'a jira k'a fɔ ko bi ko a nisɔndiyalen don ko sabula jɛɛrɛ dɔ kɛra mali yɛrɛ kɔnɔna na yan nɔ bamakɔ k'a daminɛ utikalo tile fɔlɔ ka taa bila tile duuru la mali ani banbaanci jɛkulu fɛn fɛn tun b'an ka jamana kɔnɔ ka fara médiation internationale maaw kan olu nana ka na sigikafɔ kɛ yaasa min ye accord de paix in ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min o hukumu kelen fana kɔnɔna na u y'u jija fo ka sixième réunion de haut niveau o kɛra bamakɔ yan fana n'o ye csa ye yaasa min ye hakilina minnu sɔrɔla dɔgɔkun fila k'a daminɛ sɛtanburukalo tile fila la u ye o baara kɛ o session in senfɛ fana a y'a jira k'a fɔ ko laɲini belebeleba dɔw sera ka sɔrɔ sabula jɛkulu fɛn fɛn bɛ a kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko bɛn sɛbɛn lawaleyali la u labɛnnen don yaasa min ye jamana ye ale kɛlen don ka hakilina minnu ta olu ka to sen kan sigikafɔ fɛn fɛn kan ka se ka kɛ yaasa bɛn ni kelenya ni lafiya bɛ na jamana kɔnɔ ko u y'o ɲini a y'a yira k'a fɔ ko nin ye kɛnɛ ye kɛnɛ min b'a to bi ale bɛ foli ta ka ɲɛsin alizeri jamana ma ani jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen diɲɛ seleke naani tɔgɔ la n'olu bɛ mali dɛmɛ bɛn sɛbɛn lawaleyali hukumu kɔnɔna na a ko ko yan k'a tɛna se ka ɲinɛ fiyewu maliden minnu bɛ yen bi n'u kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila a bɛ foli ta ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu kɛlen don ka mali dɛmɛ o ko la wa a tɛ ɲinɛ fana k'a fɔ ko an ka jamanaden fɛn fɛn bɛ kɔ kan ko mali hakili b'u la wa gouvernement ale bɛ ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u ka hakɛw olu bɛ se ka dafa cogo min na a y'a jira k'a fɔ ko don nataw la fana min ye lafiya ye ani bɛn ni kelenya o laɲinini baaraw dɔ bɛna fara olu kan jamana ale kɔnɔna na abulayi ko ko bi ko gɛlɛya bɛ yen bɛn ɲinini na yiriwali baaraw olu ka gɛlɛn kosɛbɛ min ye malidenw ye olu kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko u ka hakɛw olu ka dafa yaasa cɛsiriw ka se ka kɛ o gɛlɛyaw olu bɛ yen o de la minusma k'a daminɛ a nadon na kabini zuye kalo k'a daminɛ a na wagati la zuye kalo tile zuye kalo san ba fila ani tan ani saba fo ka na se an ka bi don in ma min ye minusma ye baara min n'o kalifara a la mali fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ a baara a man nɔgɔn o de la mali yɛrɛ y'a ɲini o de la bi ale b'a yira k'a fɔ min ye minusma ye mali jamana tɔgɔ la mali gouvernement tɔgɔ la maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la maa o maa n'o ye degun sɔrɔ mali kɔnɔna na finitigi fara finitan kan ka taa se jamanaden gansan ma ko a bɛ taasibila kɛ o bɛɛ lajɛlen ye nka ko k'a yira k'a fɔ ko a san tan ye nin ye min ye bɛn ɲinini ye minusma ale nali an ka jamana kɔnɔ a ma se ka o sabati ka kɛɲɛ ni o ye o de la mali fana y'a ɲini nations unies fɛ n'o ye sécurité conseil de sécurité ye falen ka don kow la gouvernement bɛ o falen o ɲinini a bɛ segin o kan bi tuguni k'a jira k'a fɔ ko fo falen de ka kɛ minusma bɛ wagati min kɔnɔna na ani hakɛ min kɔnɔna na nin waati in na a tɛ se ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ i n'a fɔ a laɲininen don cogo min f'a ka baara taabolo o ka falen o de la premier ministre y'a jira k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na a ka kan cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na dɔ ka fara minisma fanga kan mali kɔnɔna na ka kɛ ni mali yɛrɛ basigi ni a laɲini min kan ka kɛ jamanadenw olu ka hakɛw kɔnɔna na gouvernement b'a jira k'a fɔ fana ko bi ko ale bɛ ɲangini ɲini a bɛ ɲangini ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka taa don minisma fana kɔnɔna na k'a lajɛ k'u bɛ mali dafiri k'u tɛna jɛn ni o ye bi sabula minisuma bolofara dɔw bɛ mali kɔnɔna na baara dɔw bɛ olu fɛ o baaraw ni minisuma yɛrɛ ka baara si tɛ taa fankelen fɛ wa fana u y'a jateminɛ k'a fɔ min ye minisuma yɛrɛ fana kɔnɔna na josariyaw olu bɛ ta ka u yanga cogo min ko n'u m'u kɔlɔsi o bɛ na ni mali dafirili ye ko nka ko diɲɛ ani mali ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min ye mali kɔni ye kabini faransi le 10 juin n'ale ye mali fili a kɔjalan kan ka taa n'a yɛrɛ ye k'a ka barikani cɛ ka taa ka bɔ mali kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma foyi fɔ mali jamana ɲɛmaaw ye o de la kɔni mali yɛrɛ bolo a bɛ n'a fɔ faransi ye muru de turu mali kɔ la o yɔrɔ la nka faransi ɲɛmaaw ye o baara min kɛ o ma bala ale la sabula bi min ye mali ye ale tɛna sɔn fiyewu k'a fɔ ko faransi jamanadenw k'olu ni faransi ɲɛmaaw k'olu bɛɛ lajɛlen bugɔ bere kelen na o de la faransi ɲɛmaa minnu bɛ yen bi ni olu bɛ anti faransɛ ko kumaw fɔ u b'a yira k'a fɔ ko olu u kan k'a dɔn k'a fɔ ko u mi u kan k'u miiri u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na min ye hadamadenya hakɛw ye filozɔfu minnu bɛ yen n'olu ye yeelen da bɛɛ lajɛlen ye olu ye hakilina minnu ta ka baara kɛ ni o ye bi u jate olu ɲɛ bɛ min na faransi kɛlen don fangadaraki fanga ye min ɲɛsinnen don maa minnu bɛ dibi la olu sinsinni ma n'o ye junte ye junte de l'obscurantisme ko faransi kɛlen don o ye wa ko o dibila fangadaraki fanga ye n'o o ye faransi ye bi ko ha amerika nka a famanen don mun ma o ye k'a fɔ colonisation waati la u tun bɛ baara cɛjugu minnu ta ka ɲɛsin maaw ma ka waleya cɛjugu minnu kɛ ani u tun bɛ ko minnu kɛ maaw la ko olu kow olu si tɛ se ka lasɔrɔ bi nka a bɛ bɛɛ lajɛlen hakili jigin k'a fɔ ko o faransi min bɛ yen ni fangadaraki faransi don n'o ye kudeta ye ko o junte faransi in ko o de taara don sedeyawo senkɔrɔ ka ɲangini cɛjugu ta ɲangini damandan walew ta ka tɛmɛ uyemoa fɛ ka ɲɛsin mali ma ko san tan basigibaliya ɲɔ ɲɛlen mali kɔnɔ maa caman baden o de sara o ko in na maa caman baden olu de y'u sigiyɔrɔw bila maa caman baden olu de ye degun sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ nimakarannen ni sirannen don lakanabaliya la mali kɔnɔna na mali ye jamana ye kɔgɔji jamana tɛ wa min ye anbarigo ye faransi taara i sen don sedeyawo ni uyemoa kɔrɔ ka kalo wolonfila anbarigo min ni a tɛ bɛn a ma bɛn k'o ta k'o ɲɛsin mali ma wa o senfɛ fana abulayi ka kuma don dɛ k'u ye frontièrew bɛɛ lajɛlen datugu mali ka sɔrɔ fɛn fɛn tun bɛ yen k'o bɛɛ lajɛlen daraki an na premier minisiri ko ko ala ni malidenw ka cɛsiri mali teriw ye farafinna ani diɲɛ fan tan ani naani fɛ ko mali sera k'i jɔ a jɔyɔrɔ faransi n'a dɛmɛbaa jugu ka nin ja in k'o tan ka bɔ yen k'u jɔ kaki ko min ye faransi ye n'o ye obscurantisme de la junte française ye k'a a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a ye ko min kɛ a y'a lajɛ jamana in kɔnɔ yan ka diinɛw eh, ka ka ka siyaw k'olu kari ɲɔgɔn na a y'a jija cogoya suguyaw bɛɛ lajɛlen na ka min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ye k'o banba malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ko o faransi kan k'a dɔn k'a fɔ ko zenosidi min kɛra tusiw fɛ yen urandakaw fɛ yen ko a sen bɛ o la ko wa fana k'a kana ɲinɛ fana k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka malidenw farali min kɛ ka malidenw kɔ don ɲɔgɔn ma k'o tɛna ɲɛ sɔrɔ ko faransi n'a ka obscurantisme junte k'u b'a dɔn fana k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na mali a ka pankuru tɛmɛsiraw ko u y'olu wiyole u nana ni pankuru ye mali kɔnɔna na u nana ni duroniw ye mali kɔnɔna na u nana ni subahana masinw ye mali kɔnɔna na ni helikɔpitɛri militɛriw ani avion de chassew fo siɲɛ bi duuru k'a sɔrɔ min ye mali ye u ma u sara la wa o fana sen fɛ ko mali y'a ye k'a fɔ ko u ye kibaruyaw ta k'a di jɛkulu marafatigiw ma n'o ye terroristes ye Ablayi ko ko ale kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko Faransi kan ka a yɛrɛ hakili lajigin a kan k'a miiri lajigin nka Faransi min don a ko ko o ye Faransi junte française ye k'a b'o jalaki sabula Mali ale ko o Faransi in o de bɛ ka Mali jalaki hali bi k'a yira k'a fɔ ko Mali ma waleɲuman dɔn kɛ ale ye ko kuma o kuma a b'a disi gosi n'a ye kuma ta yɔrɔ la k'ale ka finitigi bi duuru ani kɔnɔntɔn k'o de fatura mali la ko mali tɛ ka o waleɲuman dɔn kɛ k'o kɛra waleya minnu senfɛ ko mali bɛ ka olu fitiriwaleya abulayi ko ko faransi kan ka i hakili lajigin ko yan'a k'a disi gosi k'a fɔ k'a bɛ nin waleya ninnu fɔ ko ko caman kɛra ka tɛmɛ mali ma kuma o la wa min ye finitigi o finitigi ni ala y'a ka kalifa min'a la mali kɔnɔ mali ɲɛmaaw bɛ taasibila kɛ u bɛ taa kɛnɛ kan wa hali faransi finitigi bi duuru ni kɔnɔntɔn minnu tora mali kɔnɔ yan mali y'a ka taasibila kɛ u ye wa dɔw yɛrɛ la mali jamana ɲɛmaaw taara a kɛnɛ kan fo faransi ka taa taasibila kɛ u ye a y'a yira fana k'a fɔ k'u b'a ɲini faransi fɛ a k'i sen bɔ nin ko ninnu na sabula faransi kan k'i hakili lajigi k'a dɔn k'a fɔ libi kɛlɛ min filɛ nin ye ni farafinna bɛɛ lajɛlen y'a kɔn ale faransi in kun sen b'o la wa faransi in kan k'a dɔn k'a fɔ fana ko min ye guerre mondiale ye a fɔlɔ an'a filanan a kana ɲinɛ k'a fɔ fiyewu ka fara ne ka fara traite de nègre kan ko faransi de y'o bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin mali ma farafin jamanaw ma farafin jamanaw ye bɔnɛ min sɔrɔ o la ko bɛɛ lajɛlen b'o dɔn ko farafin jamana joli tora o la yaasa faransi ale ni diɲɛ min ni an b'a kɔnɔ bi a bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ a ko k'a bɛ président fo min ye baara minnu bɛ senna nations unies na yan ko nka faransi k'a dɔn k'a fɔ ko a ka junte mali ale bɛ baara min na bi kabini le 15 août n'u ye o sɛgɛnnɔ bila u k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɔgɔnye u k'a dɔn k'a fɔ ko faransi ye nin waleya cɛjugu fɛn fɛn ta ka ɲɛsin mali ma kabini utukalo tile tan ani duuru mali ye sɛbɛn kɛ k'a ɲini diɲɛ seleke naani ka tɔnba fɛ ko olu kɔni ka sɛbɛn b'u bolo daluya b'u bolo daluya minnu b'a yira bi k'a fɔ ko faransi ko a n'a ka finitigiw k'u binna mali kan k'u ye kojugu kɛ mali la wa fana k'u ye mali sariyaw caman sɔsɔ fo siɲɛ caman min ye an ka pankurun donsiraw ye k'olu sɔsɔ min ye jamana yɛrɛ ɲɛmaaw ye k'olu sɔsɔ wa kuma dɔ la fana ko u ye sɛbɛnw caman falen yaasa u ka pankurun olu ka se ka don mali jamana kɔnɔna na ko ka juguya ka tɛmɛ o bɛɛ kan k'a bɛ président lasɔmi k'a fɔ a ɲɛna ko min ye faransi ka junte ye ko u sɛbɛn daluya b'a bolo k'a yira k'a fɔ ko faransi ye kunnafoni ta k'a di groupe armé terroriste ma premier ministre y'a yira k'a fɔ ko mali gouvernement ko nin ɲininkali ninnu a bɛ fɛ jɛkulu min bɛ n'o ye conseil de sécurité ye a ka kɛnɛ dayɛlɛ dɛ olu ni faransi ɲɛ ka kɛ naani ye u ka na baabu kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka nin ko in tiɲɛ dɔn sabula sɛbɛn minnu b'olu bolo daliya minnu b'olu bolo faransi ye waleya minnu kɛ bi mali kɔnɔna na fo ka na se lakana ni basigibaliya juguyali ma ka se cɛncɛndugu jamanaw ma ko o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen b'a bolo abulayi ko ko o de la u y'a ɲini diɲɛ seleke naani fɛ a k'a jija cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na yaasa min ye jɛkulu in ye a ka sigi kɛ mali ni faransi ɲɛ bɛ se ka kɛ naani ye cogo min yaasa faransi ale ye nin waleya minnu ta ka ɲɛsin an ka jamana ma olu bɛ se ka dɔn diɲɛmaa bɛ se ka b'o kalama cogo min nka ko min kɔni jɔrɔna b'ale la o de k'a fɔ ni faransi min bɛ nin waleya cɛjugu la diɲɛ fɛ o bɛ se cogo di ka kɛ diɲɛ seleke naani nations unies tɔn maa ye kuma tɛ ka kɛ conseil de sécurité maa ye droit de veto o ka kɛ a bolo ko nations unies k'a jija cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na fɛɛrɛ ni dabali ka sɔrɔ yaasa dan ka siri faransi ka nin ko ninnu na ka kɛɲɛ ni basigi ni diɲɛ lafiyaw sɔrɔli ye ani nations unies yɛrɛ a ka hakɛw dafali n'o y'a sɔrɔ a ka sɛbɛnw a bɛ olu labatoli baaraw hukumu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka hakɛw ye min ye mali ye ale kɔni b'a ɲini u fɛ u k'u jija cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ nin baara ninnu na olu kana to conseil de sécurité kɔnɔna na fiyewu wa mali ka laɲini a b'a a fɔ bi ka segin a kan min ye faransi ye ani maaw bɛ ɲɔgɔn bolo maa minnu bɛ yen bi n'u bɛ basigibaliya a senkɔrɔma tunti diɲɛ fan tan naani min ye abulayi ka kuma kɔnɔna na n'o ye fanga ɲɛmaa ye a ko ko terrorisme kɛlɛ banbanciya kɛlɛ o kɔni o bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan bi wa fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko o ko bɛ sen na nka a bɛ maaw hakili lajigin k'a yira k'a fɔ ko min ye jo sariyaw ye adamadenw ka hakɛw o kow talen don ba la mali fɛ wa mali guvɛrɛnma fana a b'i cɛsiri cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na yaasa min ye adamadenw ka hakɛw ye u bɛ se ka dafa cogo min ni maa maa yera olu sɔsɔli la min ye ɲangini min kan ka ta ka da i kan olu bɛna o kɛ sabula ale bolo o kan k'a to min ye mali yɛrɛ a ka sɛbɛn min bɛ yen n'o ye kurukanfuga ye o sariya min tara a bolo kabini san ba kelen ani kɛmɛ fila ni bi saba ani wɔɔrɔ san ni o tara sunjata keyita fɛ n'ale de tun ye mali masakɛ ye o sɛbɛn in fana bɛ o jo sariyaw fana labatobaliya kɔn mali ye jamana ye jamana min ni bɛn ni kelenya b'a a kɔnɔna na jamana min don maaw dorogolen don ɲɔgɔn na min ye lafiya ye ka basigi ani fɛnw kɛ min ye jo sariyaw lafasali ye o jamana ye mali ye o de la ale b'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ min ye finitigiw ka wulikajɔ fɛn fɛn bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na a bɛ ka kɛ ni diɲɛ seleke naani ni jo sariya minnu bɛ diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen na olu bonyali hukumu kɔnɔna na nka k'a b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ fana mali gouvernement a tɛna sɔn n'a ye fiyewu jɛkulu ka wuli maaw ka wuli politikiko hukumu kɔnɔna na ka taa fɛnw ta ka olu da mali furatu la k'o kɛ tɛgɛrɛ ni dunu ye yaasa ka mali jamana lasiran k'u tɛna jɛn n'o ye k'o hukumu kelen fana kɔnɔna na ko u b'a ɲini josariya maaw fana fɛ k'a ye k'a dɔn k'a fɔ bin bɛ taa kɛ dugu dɔw kan foyi tɛ fɔ o la o dugulamɔgɔw bɛ fa o duguw bɛ ci o filenkolon ci k'o daakolon ci maa si tɛ kuma o la nka min ye finitigiw ye olu mana se u ka baara kɛ wulikajɔw kɛ min ye banbanciwale kɛbaaw ye k'olu traquer k'olu fa i bɛ o sɛbɛnw yangalen ye u bolo u dun fana kan k'u hakili to a la k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ka duguw cira olu fana ye sentanw de ye ko yanni a ka bɔ a ka kuma na k'a b'a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko bi mali kɛlen don k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta ba la mali kɛlen don k'a ka maliya ta ba la mali gouvernement o kɛlen don ka wulikajɔ kɛ yaasa jamana ale bɛ falen cogo min min ye an ka segin ka na ordre constitutionnel la mars kalo san ba fila ani mugan naani o tɛ se ka kɛ fiyewu fo kalata sanuman ani kalata jɛlenw o de la o baaraw olu kɔni bɛ senna gouvernement bolo bi gouvernement cɛsirilen don o la kosɛbɛ min ye wulikajɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o kan ka kɛ o ko hukumu kɔnɔna na a ko ko u bɛ k'u cɛsiri o la maa mafalenw ɲininen don minnu bɛ se ka o baara kɛ O hukumu kɔnɔna na a ko k'a nisɔndiyalen b'a fɔ bi lomekaw fɛ yen septembre kalo tile wɔɔrɔ lajɛ dɔ kɛra yen min bɛ mali yɛrɛ senkɔrɔmadondon transition hukumu kɔnɔna na laɲini minnu kɛra o la o laɲiniw olu bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko baara minnu kɛra transition fɛ ka kɛ ni weleweleda minnu kɛra diɲɛ seleke naani yɛrɛ tɔn fɛ ani mali dɛmɛbagaw fɛ yaasa min ye mali bɛ se ka dɛmɛ cogo min politikiko ta nasira fɛ sɔrɔko ta nasira fɛ min ye maaw ye maa mafalenw n'olu sen bɛ se ka don a ko la mali jamana ale yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ cogo min na yaasa furancɛla fanga ale ka baaraw ka se ka kɛ min ye kalata nata in ye o bɛ se ka kɛ cogo min na basigi ani lafiya kɔnɔna na nka a ko k'a bɛ maaw hakili lajigin k'a fɔ transition ale ye baara minnu kɛ san laban in kɔnɔna na transition ale sigira hukumu min kɔnɔna na o ye k'a fɔ ko jamana tun ma mara ka ɲɛ mali demokarasi fitinin don dentanni don wa dentanni min don a fana kun ye se dɔw kɛ nka tiɲɛ na a nana dɛsɛ waati dɔw la o y'a to min ye yɛlɛmabaw olu kan ka kɛ o la transition ale nana o de hukumu kɔnɔna na a bɛ nin wagati in fana ta k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ min ye bonyamasegin ye a b'o ta k'o ɲɛsin a kɔrɔkɛ ni o ye a kɔrɔkɛba n'o ye alasan daramani watara ye sabula ko o ye kuma basigilenw fɔ o ye kumaw fɔ min bɛ maaw sɔn a ka kuma kɔnɔna na ka bilasiraliw kɛ nin diɲɛ seleke naani ka nin lajɛ bi wolonfila ni wolonfilanan in kɛnɛ kan k'a bɛ alasani fo ko nka k'a b'a yira alasani daramani watara la k'a yira k'a fɔ ko min ye wulikajɔ min bɛ mali la baara min bɛ mali la politiko ta nasira fɛ eh, o de ye ka kalataw labɛn ka kɛlɛ kɛ cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na min ye bamaca wale kɛbaa olu bɛ se ka ban cogo min yɛlɛmaba minnu kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni bɛɛ y'a ye k'olu sigi sen kan yaasa maaw olu bɛ se ka kalata kɛ cogo min na bɛn ani kelenya kɔnɔna i n'a fɔ diɲɛ fan tɔw fɛ a bɛ kɛ cogo min na o baara in a ko ko u b'o o de la u bɛ k'u cɛsiri o de la nka a bɛ min fɔ alasan daramani watara ye olu bɛ ka baara min kɛ troisième mandat tɛ se ka sɔrɔ o la dɛ troisième mandat tɛ y'o kɛnɛ kan ye k'a b'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko troisième mandat ye min ye o de ye k'a fɔ jamana dɔ ɲɛmɔgɔ o ka wuli k'i jɔ ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min ni o bɛ taa bolofara naani na a bolofara fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ye min ye o fɛɛrɛ o fɛɛrɛ laɲini ye min ye ale yɛrɛ ka se ka fanga mara a n'a a ka maaw ko a fɛɛrɛ laɲini fɔlɔ o ye ka fanga ta ka fanga sinsin ka fanga to i bolo min ye kalataw ye olu labɛn cogo k'olu don i yɛrɛ ka bɛrɛ la ka tila o hukumu kelen kɔnɔna na min ye sariya sunba k'o yɛlɛmani boloda k'a sɔrɔ i ni jamanadenw ma bɛn a kan ko a tagabolo filanan ye min ye o ye k'a fɔ o ye révision constitutionnelle bɛ senna tuma min ko k'i jija yaga siya sugu bɛɛ lajɛlen na min ye o sariya sunba in kɔnɔna na tagabolo minnu bɛ yen k'olu olu falen a ko ko a bolofara sabanan ye min ye o ye k'a fɔ n'i ye sariya sunba kura sɔrɔ o sariya sunba kura o bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ ni politikimɔgɔw olu ma bɛn min ye perezidan min bɛ yen ni o kun o bɛ fanga la o bɛna na tila ka i kama bɔ tuguni k'a jira k'a fɔ ko ale bɛ se ka manda ale bɛ se ka perezidanya ɲini tuguni sabula manda fila min a y'o kɛ o tɛ ta jate la o kandidatiri ko o bɛ kɛ o sababuya ye o bɛna na sigi sen kan o b'a sɔrɔ fana k'a fɔ ko ɲaaminen don wa k'a fɔ ko dan sigilen don k'a fɔ ko n ye san fila kɛ k'o banna ko ayi o bɛ wuli ka bɔ yen yɔrɔnin kelen k'a sababuya kɛ sariya sunba kura min bɛ yen o b'a to min ye jamanakuntigi min bɛ fanga la o bɛ se ka i sigi a ko ko a naaninan ye min ye o ye ka kalata dɔ la sigi sen dɔrɔn min ye tɔgɔ b'a la ko kalata don k'o sigi sen kan dɔrɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa min kan ka se ka se sɔrɔ o la o ye maa min bɛ fanga la ye opozan olu bɛ wuli k'olu minɛ ni minnu sɔrɔla olu bɛ boli dɔw bɛ t'u kun fɛ u bɛ dɔw faa ko nin waleya damantan ninnu ko ninnu de ye maa ka baara ye maa min ni a teriw a jɛɲɔgɔnw olu b'u yɛrɛ sinsin fanga la hakili la nin yɔrɔ in na ɛɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kuma tigi dɔn nin fɔra ka ɲɛsin maa ma a tigi yɛrɛ y'a faamuya a ko ko yaasa k'ale ka kuma faamuya n'o ye premier ministre ye ko a bɛ taasibila kɛ ka ɲɛ k'a bɛ misali ta ka ɲɛsin balontan balontannaw ma ko balontannaw b'a fɔ u ka jɛ kɔnɔna na ko n'i ko k'i bɛ manda ɛɛ sabanan kɛ k'o ye jinɛmoriya ye ko jinɛmoriya dun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko k'i yɛrɛ diribile ka balon t'i yɛrɛ bolo abulayi ka kuma na a ko ko alasan dramani watara k'a b'a fɔ a ye ko a y'a ka laseliw mɛn k'a ka laseliw b'u hakili lajigin min na o ye ɲaamɛ ye min bɛ i ɲagari labɔ ɛɛ a bɛ ɲagari labɔ ɲaamɛ na kɔkuru bɛ ɲaamɛ min na wa ko bi mali furancɛla fanga ka baaraw ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'u la se min bɛ a ye bi ani a kɛlen don ka chronogramme bila sen kan ko o bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ɲɛ b'o la baara minnu bɛ senna yaasa kalata ka se ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o o la fana min ye faransi ye o bɛ ka o ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye faransi fanga daraki faransi ye k'a b'a fɔ o ɲɛna k'o kan ka i jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na k'i da don a da don kumaw la sabula ale bɛ ka mali min ta ka mali min yɔnga k'a essayer ka mali min lagosi ko o mali in o bɛ ka baara min kɛ bi o kan ka ale sɔn misali la a bɛ kuma ta ni min ye o ye ka kɛɲɛ ni olu yɛrɛ faransikaw u ka maaba dɔ bɛ yen n'o ye victor hugo ye k'o tun ye fasiri dɔ kɛ ko claude gueux o y'a yira k'a fɔ ko maa maaninfin ye suguya fila ye suguya fɔlɔ ye min ye maa min bɛ yen ni maa min ni nɛgɛ don dɔ bɛ yen min ye maaw n'o maaw ka di o ye ko nka ko faransi minisiri min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna k'o tɛ maa nɛgɛ maa ye ni maa min kolo ka girin ye ko maa tɛ fana maa min bɛ maa min fɛ ko maa mangonin don wa ko ale b'a yira fana k'a fɔ ko nin waati laban in na mali ale kɛlen don ka sira min ta a ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kow la o bɛ tali kɛ amadu anpate ba ka fasiri dɔ la o fasiri amadu anpate ba y'o kɛ a ka gafe min kɔnɔna n'a bɛ fɔ a ma ko l'étrange destin de wangrin k'o de ye ka kow jate minɛ ka kow taacogo lajɛ ka se ka i da de yaasa a kana kɛ degun ye k'a b'a ɲini faransi a ka minisiri fɛ n'o o y'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ye ko n'a tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ k'a k'i datugu a ka maliyɛnw lajɛ u k'u ka baara kɛ wa ko nin ye sababu ye fana sababu min bi ni ale bɛna n'a yira k'a fɔ ko bi diɲɛ kɔnɔna na mali ale bɛ baara min na ani irisi k'a b'o fo irisi o kɛlen don k'i bolo don mali bolo bi ko wa fana ko mali tɛ dan o ma dɛ jamana o jamana bɛ yen n'i b'a fɛ ka na i ni mali ka baara i bɛ na i ni mali bɛ baara kɛ yaasa bi gɛlɛya min bɛ mali kan o bɛ se ka ban cogo min nka o bɛ kɛ mali yɛrɛ ale ka laɲini kɔnɔna na a ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min a ka jamanaya ani malidenw ka laɲini olu bɛ se ka dafa cogo min a ko ko olu la a bɛ maaw hakili lajigin kolonɛli asimi goyita ale ka laɲini saba la laɲini saba min ni o kɛlen don bi baarakɛbolo ye malidenw caman bolo o ye k'a fɔ mali ka yɛrɛmahɔrɔnya k'o labato min ye mali ye ale mana na hakilina kɛ min ye k'a fɔ ka ani maa min bɛ baara kɛ i ka jɛ n'o ye wa fana fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ mali kɔnɔna na a ka taa ni malidenw ka laɲini ani u yɛrɛ ka wulikajɔ u mago bɛ min na ye ko nin saba ni maa min sɔnna o ma mali n'i bɛ baara kɛ mali n'i bɛ taa fan bɛɛ wa mali ale n'i bɛ baara kɛ mali yɛrɛ fana a n'a a sigiɲɔgɔnw u caman bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ sabula caman bɛ yen bi olu tolen don u kumakanw kan ka kɛɲɛ ni farafinna kelenya tɔnba o ka laɲiniw ye o de la a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye an dafɛ jamanaw caman fana ye olu fana b'o o cogoya kelen na yaasa min ye furancɛla fanga ye ale bɛ se k'a ka baaraw kɛ cogo min lafiya kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko nations unies fana ko o fana b'o cogo la nka k'a bɛ welewelemada kɛ mali teriw ma u k'u wuli k'u jɔ u k'u jija yaasa min ye furancɛla fanga ye u bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na baaraba minnu kalifalen don a la a ka se k'o kɛ ko yaasa min ye jamana fanbaw ko yaasa min ye jamana fanbaw ye olu bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn k'a fɔ bi ko mali ale taabolo ye min ye o ye n'i nana ni n'an bɛ jɛ e bɛ dɔ sɔrɔ mali yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ ko wa fana k'a b'a yir'u la k'a fɔ ko mali ka da a yɛlɛlenba don bɛɛ lajɛlen ye ni maa o maa n'i bɛ fɛ ka na i ka na mali b'i kunbɛn k'i bisimila wa fana k'a b'a yira la fana k'a fɔ ko maa o maa n'e kɔni b'a fɛ k'a fɔ ko i bɛ i sen don nin ko ninnu na ko k'a fɔ k'i bɛ dankari o la ayiwa i k'a bila i kunna k'a fɔ ko n'i k'i bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen barasa k'a fɔ ko asimi ɲɔgɔnna miliyɔn kelen miliyɔn baden de b'i ɲɛ mali kɔnɔna na yan sabula a kana kɛ maa ɲɛna k'a fɔ ko asimi kelen ka ko don ko maliden bɛɛ lajɛlen ka ko don min ye mali yɛrɛmahɔrɔnya bɛ se ka sɔrɔ cogo min mali ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min o de don a ko ko yan'a ka bɔ kuma na k'a kɔni b'a ɲini k'a fɔ jamanaw ɲɛna jamana minnu ni ɲɛnafin b'u la k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni taabolo bɛɛ lajɛlen kɔni ye janfa ye u k'o bɔ u kunna sabula nin waati in na mali bɛ ka taa sira min fɛ o ye ka baara kɛ yaasa a yɛrɛ a bɛ se cogo min na k'a ka hakɛw dafa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka ko wɛrɛw kɛ u k'u taabolo falen u k'u ka kɛcogow falen u k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ yɛrɛ de bɛ ka falen bi o falen kɔnɔna na u k'a dɔn k'a fɔ ko n'i bɛ yen maa wɛrɛ bɛ yen maa minnu ni ni colonisation ɲɛnafin bɛ u la u k'o bila kɛrɛfɛ u ka bɔ nimisaw ni kow kɔnɔna na u k'u sen don maaw fɛ maa minnu bɛ yen bi n'olu b'a fɛ diɲɛ ka diya ka farafinna diya bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka baara kɛ wa fana ko a b'a ɲini u fɛ u k'a bila u kunna k'a fɔ ko bagabagali ka ko kɛ mun b'a to ko i bɛ mali bɔ a ko taabolo la ko ayi k'i bɛna dɔ fara jamana farafinna jamanaw kan jamana minnu bɛ yen bi n'olu bɛ fɛ k'u ka danbe n'u ka hɔrɔnya k'o sinsin wa fana jamana minnu bɛ yen bi n'olu b'u ka yɛrɛmahɔrɔnya ko la wa fana jamana camanw de bɛ yen bi n'olu bɛ fɛ fana diɲɛ yɛrɛ taabolo o bɛɛ lajɛlen ka falen k'a sababuya kɛ laɲiniba minnu bɛ yen bi maa caman don mali ale n'a ka jamanadenw olu kɔni tɛna sɔn diɲɛ kɔnɔ tuguni olu k'u sigi ka maaw lajɛ fadenw ka na u k'u sago ye o de la k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maaw k'a dɔn k'a fɔ ko bi n'i kɔni tura mali la n'i ye ko kɛ ayiwa i bɛ jaabi i bɛ n'i ye min fɔ mali ma a ɲɔgɔnna bɛ se ka fɔ i yɛrɛ ma sabula mali tɛna se k'a da de tuguni a ko ko o de la min ye mali ye ale ye sira kura min ta ale bɛ fɛ ka taga ni sira min ye o sira kɔni o ye yɛlɛma sira ye yaasa a ka laɲini belebeleba minnu bɛ yen olu ka se ka kɛ jamana minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ fana bɛ fɛ ka o ɲɔgɔnnaw kɛ jamana basigilenw olu fana u bɛɛ lajɛlen u n'u u mali bɛ se ka ɲɛ o la k'a sababuya kɛ min ye mali ye ale ye jamana ye min tɛ siya bɔ siya la a tɛ jamu bɔ jamu na a tɛ diinɛ bɔ diinɛ na bɛɛ lajɛlen ta bɛ se ka bɛn mali kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni mali ale taabolo kura ye wa fana a y'a jira k'a fɔ ko a ka kuma kɔnɔna na k'a bɛ sinsin min kan o ye article deux de la déclaration universelle des droits de l'homme ko o de la maaw b'a dɔn k'a fɔ ko adamadenw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye u bɛɛ lajɛlen bɛ bange waati kelen wa u bɛɛ lajɛlen ka hakɛw ye kelen ye k'a bɛ dugawu kɛ ko ala ka mali to k'a bɛ dugawu kɛ k'ala ka malidenw kisi jɛkuluw ma ani janfantiw ma minnu bɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ k'u bɛna mali dafiri k'a bɛ dugawu kɛ min ye farafinna ala ka farafinna to ala ka farafinnadenw to ala k'u kisi jɛkuluw ma jɛkulu min bɛ bɔ diɲɛ fan fɛ k'u bɛna u tiɲɛ ko a b'a ɲini fana ko ala ka diɲɛ tangalen to ka diɲɛ bɛɛlen to ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen bolo to ɲɔgɔn bolo yaasa diɲɛ yɛrɛ bɛ se ka diya cogo min nin de tun ye premier ministre ale ka kuma ye nations unies siège la keba hakilila ka fɔ tan o don an sera ka kumaba minnu fɔ a la tan o de ye nin ye an bɛ dugawu kɛ min ye nations unies lajɛ in ye ale kɔni kuncɛlen ye nin ye ɛɛ kibaruya laban min bɛ yen dɔrɔn k'a fɔ ko CEDEAO jamanakuntigiw tun y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ na mali la mardi don mali ɲɛmɔgɔ y'a ɲini u fɛ k'a fɔ ko mardi ko tɛ se ka bɛn